malawi uganda benin lesotho botswana burundi swaziland mali senegal mauritania ndi mayina ochokera ku mitundu zambia gambia niger nigeria anachokera ku mitsinje central africa republic equatorial guinea south africa anatchulidwa potengera location akuluakulu atsamunda atafika ku africa amapereka mayina potengera zinthu zomwe amapeza kumaloko mwachitsanzo ku ghana kunali golide kumatchedwa gold coast ku liberia tsabola pepper coast cote divoire nyanga ya njovu ivory coast in fact cote divoire ndi french kutanthauza ivory coast kapena nyanga ya njovu pa chichewa ku nigeria atsamunda amagwira akapolo kumatchedwa slave coast after independence maina onsewa anasintha nyasa ndi chiyawo kutanthauza nyanja atsamunda atabwera anatchula malowa nyasaland 1964 kamuzu anasintha kukhala malawi maravi kingdom kapena achewa portuguese guinea ena amanena kuti portuguese east africa anasintha kukhala mozambiki kalekalero mluya wochokera ku omani anakhazikika pa chilumba china amagula akapolo nyanga ya njovu ndi zina zotero dzina lake amatchedwa kuti musa bin biki anthu popita kumalowa amalephera kutchula dzina limeneli amangonena kuti tikupita kwa masambiki after some time dzina linasintha kukhala mozambiki koma zona zake mluya ameneyi musa bin biki ndi amene anayambitsa dzina limeneli zambia ndi chimodzimodzi zambezi river monga tonse tikudziwa mtsinje umenewu unayambira ku kalene hill northern rhodesia zili ngati kumalawi kuno ruo lujeri anayambira ku mulanje mountain zambezi river anayambira ku phiri limeneli kalene mdziko la zambia atalandira independence kenneth kaunda anasintha kukhala zambia kutanthauza kwake zambezi river akuluakulu kalekale kunali mfumu yamphamvu nyatsimba mutota amamanga nyumba zolimba za miyala zimatchedwa kuti great zimbabwe 1980 robert mugabe anasintha southern rhodesia kukhala zimbabwe kirinyaga ndi second largest mountain ku africa mtundu wa kikuyu umakhulupirira kuti mulungu wawo ngai amakhala komweko atsamunda atabwera amalephera kutchula kirinyaga amene akuti kenya mwachidule dzina la kenya ndi phiri swaziland ndi dziko la maswazi burundi rundi people uganda anachokera ku buganda kingdom lesotho ndi dziko la asotho panali mzungu wa ku italy marco polo ndi amene anapereka dzina la chilumba madagascar tanganyika ndi zanzibar anali maiko awiri osiyana 1964 anapanga dziko limodzi chimene anachita mnthawi imeneyi anasinthanso dzina ta ndi za anapanga mawu otchedwa tanzania kalekale kunali mfumu yotchuka ndambi a ngola apwitikizi atabwera amalephera kutchula dzina lonse amene akuti angola botswana ndi dziko la tswana people mauritius ndi dzina lochokera kwa mwana wa mfumu prince maurice wa ku netherlands zenaga ndi mtundu wa anthu atsamunda atabwera anatchula malowa senegal niger river ndi umodzi mwa mitsinje yayikulu third largest in africa maiko a niger komanso nigeria anatenga dzina kuchokera ku mtsinje umenewu ambiri akhala akudabwa pepper coast anasintha bwanji kukhala liberia kalekalero james monroe president wa ku america anali okwiya kwambiri ndi bizinesi ya ukapolo analamula apolisi akaona akapolo ku america aziwagwira ndi kuwatumiza ku pepper coast akapolo ambiri akagwidwa ku malawi kuno akagwidwa ku zimbabwe ku angola ndi madera ozungulira akapita ku america president ameneyu james monroe amatuma apolisi kuti agwireni muwabweze ku africa ndiye anakhazikitsa malo malo amenewa pepper coast kumene amatumiza anthu amenewa popita nthawi anasintha dzina kukhala liberia kutanthauza liberation kapena ufulu wa akapolo ngakhale capital city monrovia amalemekeza james monroe dzina limeneli monrovia linachokera kwa mkulu ameneyu purezidenti wa ku america james monroe anakhazikitsa liberia kukhala dumping site ya akapolo akuluakulu 1800 nduna ya ku france jean de sechelles inachita colonize anabwera ku africa kuno ndiye anaona chilumba chokongola kwambiri ndi kuchita colonize popita nthawi dziko la france linapereka dzina la malo amenewa seychelles pofuna kulemekeza mkulu ameneyo anali minister of, Fra- minister of finance ku france amene atukula kachilumba kameneka ngakhale lerolo mukhoza kufufuza mupeza kuti seychelles is the second richest country in africa imadalira tourism amene achititsa zonsezi ndi mkulu ameneyu jean de seychelles baibulo limatiuza kuti ethiopia anali mwana wa kushi lero tili ndi dziko lotchedwa ethiopia history is the best teacher